Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma pologalamu athu osiyana siyana. Ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani. ndi osasiyira panjira audio yi ivereni mpaka kumapeto. A Ken Nsonda akati ateteze chipani amateteza, amayankha mafunso. Amakula mtima, naye Brian Banda akati afunse mafunso. Ayi ndithu. Apa ndiye anakumana pa interview. Madolo okhaokha. Ndithokozeni a Brian Banda kuti mwandipatsa nthawi koma ndikuchenjezeni, mukamafuna kundifunsa muzikonzekera osangozambatuka ndikufuna kufunsa Nsonda yayi. Kumakonzeka kuti lero ndikufuna kuwafunsa Nsonda. Mwina one week ndikusala kudya ndi kupemphera. Zongozambatuka kuti ndikufuna kuwafunsa Nsonda funso muyaluka nazo ndi izi mwayaluka pa radio. Ambuye akudalitseni a Brian.

Inu mulimba kumeneko poti nanunso mwasinthasinthatu ntchito mulole kuti. Ayi ambuye akukhululukireni. Mukamapita ku tchalichi kaya sande kaya ku mzikiti friday no mukauze a shehe akupempherereni kapena abusa akupempherereni kuti mtima wa nkhwidziwo uchoke. Kodi kufunsa funso limeneli ndiye kuti ndi nkhwidzi?
Nanga mafunso anu a Brian akukhala ngati mwachita kutumidwa ndi satana kuti basi nyozani wina? Iyayi mtima umenewo sutithandiza. Tiyeni tiyendere limodzi ngati fuko la a Malawi. mukufunsa mafunso ngati mwachita kutumidwa kuti satana ali kumbuyo kwanuko nda kumakutumani kuti nyozani ansonda e nyozani chipani kuti ka- kaya ndiye mupindula chani mukandinyozanyoza Mukanakhala kuti- mu- kaya mupindula chani sindikudziwa kuti cholinga chanu mupindula chani a Brian ukakati satana ali kumbuyo kumene mufunsa satana ali pambuyo panopo kuti basi any- ansonda lero anyozeni basi anyozeke pa Malawi pa kaya mupindulanji kaya ndikudabwa pakati pa inu ndi ine

Ma board asankhidwa onse ndi a dpp ngati? Muli enatu mmenemo a Prof. Arthur Peter Mutharika waasankha kukhala board member amene sali a chipani koma poti andisankha ine basi zalakwika? Asankha wachipani koma mukanasankhidwa inu a Brian Banda ndiye zidakhala bwino? Ndikukudabwani ambuye akukhululukireni mufunika inu mapemphero apadera okusalirani kudya kuti mzimu umenewu uchoke.
muganiza kuti mulimba ku dpp ndi mmene zikukhalira
zitizo mwafunsanso mumene zikukhalira zitizo zikukhalira ziti zoti salimbezo ziti a Brian tamasukani masukani bwinobwino ziti anthu ambiri akunena

Ndifunseni mafunso oti amalawi akamamva radio yanuyi aziti apa pali munthu amafunsa mafunso. Nanga funso la Nsonda ndi osauka ligwira a Brian?. Munthu wa ku Chitipa amene akumvetsera wailesi yanuyi, munthu wa ku Marka ku Nsanje amene akumvetsera wailesi yanuyi ndi amve kuti a Brian akuti a Nsonda ngosauka zathandiza cha? Mu, mukusankha dala kukhazikika pamenepo

Funso langa ndi lakuti tsogolo lanu la ndale ndi lotani? tsogolo la munthu wina aliyense kaya mundale kaya kuntchito amasunga ndi mulungu ndiye mukandifunsa tsogolo langa la ndale lili bwanji mfunseni ambuye ine koma ndimapempha tsiku ndi tsiku ambuye kuti ambuye kodi tsogolo langa lili bwanji osati la ndale lokha la moyo ndi komanso la uzimu a Brian tsogolo la munthu moyo wa munthu amasunga ndi mulungu
Tiyimire pamenepa bwanji kwa lero ngakhale kuti munali munthu wozembazemba pa mafunso amene tafunsa chachuluka kwa inu ndi chipongwe komanso mwano ndipo sitikudabwa kuti inu mukuchita motero mwina nzimene mwaphunzira ku chipani cha dpp kuyankha mwa mwano komanso mwa chipongwe.
Ndikuthokozeni a Brian Banda kuti munandipasa nthawi koma ndikuchenjezeni mukamafuna kutifunsa muzikonzekera osangodzambatuka ndikufuna kufunsa Msonda yayi kumakonzeka kuti lero ndikufuna kuwafunsa Msonda mwina one week ndikusala kudya ndikupemphera zongodzambatuka kuti ndikufuna kuwafunsa Msonda funso muyaluka nazo ndizi mwayaluka pa radio Ambuye akudalitseni a Brian ine ndayaluka
inu mwayaluka nanga ndi Brian Banda timamuziwa mafunso ake amene abwerebwereza

Akupasani zingati kumeneko kuti mukhazikike na ntchito yanu ndinu oyendayenda lye.
Tiyimire pamenepa bwanji kwa lero kuti mawa kuti mawa tiyankhulanenso.